So seo ár bpátrún, bhí haon dó trí ceathair cúig cipín, so sin é an chéad uimhir, T a haon sin cúig, céad téarma, téarma a dó, so in ionad dó we have haon dó trí ceathair cúig sé seacht, seacht.

cothrom le haon déag. Sin móide dó eile. Feicimid anseo, ok, so chun é a tharraingt bhí haon cipín anseo, dhá cinn ansin, chuir mé isteach trí cinn, so bhí haon, dó, trí, haon, dó, trí, ceathair, agus ansin dhá cinn ag gach taobh. so cé mhéad cipín a bheidh i bpátrún a cúig? So tá sé éasca go leor ansin a fheiceáil go bhfuil T5 chun a bheith móide 2 ó T4, so sin 13. Faigh slonn don líon cipín san nth pátrún. So arís tá táimid ag déileáil le seicheamh comhbhreise anseo, so seicheamh líneach. So tá T. N. táimid chun tosnú amach le triail a haon, ag tosnú amach just ag úsáid an uimhir seo dó, so dó fá N, sin triail a haon. Bainimid triail as, an bhfuil T a haon cothrom le dó fá haon? no níl sé. Bhfuil T2 cothrom le dó fá dó, sin ceathair. Níl sé. So, tá, is é an difríocht idir T1 cothrom le dó agus an fíor ceann ná caithfimid móide trí a chur leis. But féachaimid ar T2 arís. Fuaireamar T2 cothrom le ceathair, but no, caithfimid dul suas trí arís chun an fíor ceann a fháil. So, déanaimid anois. Déanaimid triail a dó. So, níl sé sin i gceart. So, triailaimid arís é. Triail a dó. Feicimid ar TN. Fós, táimid chun an dó seo a choimeád, dó N, but táimid chun móide trí a chur leis. So, bainimid triail as T1. Bhfuil T1 cothrom le dó fá haon, móide trí. sin dó móide a trí, which is a cúig. Bhfuil muid i gceart? Tá. Bainimid triail arís then as T2, just chun a bheith cinnte faoi dó fá dó móide a trí, sin ceathair móide a trí agus sin seacht. So tá muid i gceart. Sin seacht anseo. So tá Tn cothrom le dó N móide a trí. So tosnaigh leis an chéad difríocht, an uimhir seo.

Ansin faighimid daichead ocht cothrom le dó N, agus cealaíonn siad sin amach. Ansin roinn gach taobh ar dó, mar is gnách san ailgéabar, agus faighimid N cothrom le fiche ceathair. So is é is é an freagra ná an an fiche ceathrú pátrún.

Ceathair cúig sé déag seacht déag ocht déag naoi déag fiche fiche haon tá muid i gceart. So freagra, fiche haon. Céard é an riail téarma go téarma don phátrún so? Tá siad ag iarraidh fháil amach cad é TN so. Mar is gnáth, feicimid cad é an difríocht idir gach téarma. Tá sé móide a cúig. Móide a cúig. Móide a cúig. OK, so tá an chéad difríocht cothrom le cúig, so bainimid triail as cúig N cothrom le cúig fá haon, which is a cúig. T dó, bheadh sé cúig fá dó, which is a deich, agus féachfaimid air sin. Níl sé seo cothrom le cúig, níl sé sin cothrom le deich, but táimid just a haon as. So déan comparáid idir a cúig agus sé agus tá 'fhios againn go bhfuil orainn móide a haon a chur leis. idir deich agus haon déag go bhfuil orainn móide a haon a chur leis. So anois táimid ábalta a rá triail a dó tá T. N. níl sé cothrom le cúig N. but tá sé cothrom le cúig N. móide a haon. So tá T. haon cothrom le cúig fá haon móide a haon, which is.

TN, Cothrom le cúig N móide a haon. Anois, cé mhéad cipín a bheidh san nth pátrún? Agus níl 'fhios againn cad é N, so just is féidir linn a rá, beidh cúig N móide a haon cipín. Cén pátrún?

So anois, tóg haon ó gach taobh, mar is gnáth san ailgéabar, agus tá cúig N, cothrom le seasca cúig. Roinn gach taobh ar cúig, chun fáil réidh leis an cúig N, agus bíonn N, cothrom le trí déag. Cúig isteach i sé uair amháin, cúig isteach i, cúig déag trí uair.

agus ansin bíonn N cothrom le cúig isteach i ocht, uair amháin, cúig isteach i tríocha seacht, seacht agus dó thar cúig fágtha. So deireann siad go bhfuil an seachtú agus dá cúigiú nó seacht déag ponc a ceathair in áit nó ionad a úsáideadh 88 cipín. So an ceart dúinn a rá go bhfuil 17.4 áit, seo an chéad ionad nó áit, seo an dara ceann, seo an tríú ceann, seo an ceathrú ceann, an ndéanann sé ciall 17.4 áit a bheith againn nó 17.4 ionad? No, ní dhéanann sé aon chiall, so ní úsáideadh.